igbo ya dịrị unu na mma o ugwumba ya dịrị unu na mma ekene m unu mba anyị nya dịba na adịba asị nya dịba kwakwa na adịba igbo be anyị na-adị mma ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ ochie anya ka eji etute ochie ụzọ mana ọ bụ ochie otu na-atọwa ọjara ịmụ mma mmụọ dị ọgbara igbo bụ igbo na ọbịa m n'isi o nwere ka ọ na-aba dị n'obodo obodo eneruo dike anya ife e ji mara nze na ọzọ na be anyị ugbene ugo na-aba ọma hụrụ eziokwu nekene ka m bu ofu ugbene ugo ekpu m ofu ugbene ugo n'isi ofu ntu obi ka o ji abụ ugo kpaba ike were m ntu obi tụgbunye anya okwu dị n'ọnụ ogbu ọja ndị Igbo nwa na aka ọ dịkwa ike achọghị okwu mama ọnụ na-eke na-abara onye mba ihe bụ n'aka nnere mkpamkpa nkwụ na-agba etegharị n'ọbịagwu n'isi ife na-eme n'Igbo adịgo m njọ o nwere ife oyibo na-akpọ leaders ndị na-eneneta obodo anya ndị na-ejere obodo ozi ndị na-achị obodo achịchị ndị ike keduzi ka nke be anyị si wee bụrụ ha eje na ana yoruba ndị be fa na-agba mbọ ka be fa wee dịrị ha mma eje arụ ụzọ echeta ka a rụọ be fa enwe seaport agbaba mbọ fụ na ọ dị be fa eje n'ugwu awụsa emere enu emere ana awụsa ya-eji ọchịchị n'aka ụzọ dị be ndị awụsa na a na-arụ ya arụ na ene anya na kịta na arụọgo dry port n'ugwu awụsa ndị igbo be anyị ndị afụ akpọrọ leaders be anyị onye azaji ụnụ leaders ụnụ ncha followers kacha ụnụ mma na eziokwu maka na eziokwu ọkwọ n'azụ ara nne nya ha bụ ka nwere ọkpa wee gbadobe anụ nna atọ ọbara na-agba n'eze nya ma anụ uru ọka dị na nya ma anụ ka njụwa ndị be anyị kedu ka e esi kọcha ji n'ala Igbo jebe Germany jebe oriri ya na ene anya na onye kọrọ ji n'ala Igbo jebe Germany oriri ji ọ bụ ya na ndị ichie so wee jebe ndị ichie ana Igbo be anyị esoro fa je ọ bụ ndị nze na ọzọ soro ya wee jee nya ka m ji asị ụnụ na-adị mgbe ochie ka nnụnụ ji ebe n'osisi kpọrọ nkụ senator jere Germany oriri ji ka ụmụazị Igbo jere etitọrịa maka na be ndị ọcha ife na-aga ọfụma mgbe e mere ekwuo m okwu Ike Ekweremadu jere Germany oriri ji ụmụ ikorobịa jide ya titọsịa ndị adọkarị ya akwa ndị etie ya ihe anataba anya na-ewu ka nnata Ojukwu ka njụkene m ụnụ mgbe afụ ndị oyibo kpụrụ Nnamdi Kanu wee kpọchie mmadụ one bere akwa mmadụ one tiri mkpu ka njụọ m ụnụ nya ka ọ na-abụ ọ dị ka ya dị ndị na-achọ ka igbo dịrị anyị na mma na-asị ekwuna okwu anyị nwere ndị na-aza leaders ejiri ụmụazị IPOB na-agbagbusi ka a na-agbagbu ọkụkọ dịka ọ bụ ọkụkọ na-anwụ ndị nwa na-aza leaders gbachaa nkịtị a na-eme ka a na-eme nke egburu atụọrọ ụmụ azụ na mmiri onye ọ dị adịghịkwa ọ dị ka ọ dị na gboo ndị afụ na-egbu coal n'Enugwu gboo gboo ndị yọrọ ka etinyere tọrọ tọrọ ndị oyibo were egbe gbagbusie ndị be anyị o ruo ka e bejere ndị ụka asasị sọfụrụ ndị ọchịchị e bejere ndị ọchịchị ba sị na ife oziọma kwuru bụ eziokwu na ndị a na-ekwu okwu mere nke arụ ndị jiri egbe gbagbuo na ba mere arụ gịnị ka ba jiri mee arụ ba yọrọ ka eti igwe orebe tọrọ tọrọ a sị na o nweha ụka ya-eni ya ma ozu onye abịakwana akwa ndị Igbo gba nkịtị mgbe afụ anyị enweghị ndị ọchịchị tata e chee na anyị enwego ndị ọchịchị ejije na-egbu igbo ka a na-egbu ọkụkọ onye ọda agba nkịtị na enye Ike Ekweremadu jere Germany ọ na-abụ o ju nkịta anya ọ taa onye nwe ya ka m kọọrọ ụnụ akụkọ ọ bụrụ na Naịjirịa ka e tiri Ike Ekweremadu ife ka tata ị fụta n'okporo ụzọ ị ma mgbe e tiri ife ma ị makwa onye tiri ife ọ sọkwa gị nye amana ya ị na-agara onwe gị polisi akwụ gị aka i ruo na steshọn eso m n'eziokwu 10,000 ka ị ga-eji bail onwe gị ndị be anyị ọkwa nnene anwa anwa bụrụ na i so ndị mara ụra 100,000 ị maa ụgbọrọ naabọ ị kwụọ 200,000 ọ bụzie na i kụrụ ya ọkpọ 500 o nwee ka i si pịa mgbe ajara 1 million mana onye ọwụna akpụchara ya ogbu iwu ejighị ihe ife iwu ejighị ji ya okwu Igbo be anyị na Germany ebe e jere oriri ji n'elu n'okwu anya okporo ụzọ ana Igbo na azadụ ya arụ onye kwuru onye m ihe ugwu onye ama aka na-aga ya aga enugwu ọnịcha expressway ọkwago ogota ka m na-ekwu n'eziokwu ịla bụ o si wee dị n'akwụkwọ nsọ ụzọ bụ sokwute ka anyị na-agbazi enugwu port harcourt expressway ọ bụ be mmadụ ka ọ bụ be mmụọ Okigwe e ji eji 15 minutes wee jeruo ma i si ebe afụ wee jeruo ma ọ kwụrụ ọtọ one hour 30 minutes ka a na-agba n'ime ebonyi agba n'ime abịa ebe ka na-eji Okigwe ndị be anyị ọ dị mma ị nọ na Abuja ahụ ịsatọ ụfọdụ ahụ anọ ụfọdụ ahụ iri na isii o nwee seaport dị n'ala Igbo nke na-arụ ọrụ na eni nke dị na Rivers na Igwe Ọcha ọdụ ụgbọ mmiri dị n'Igwe Ọcha ọ da arụ ọrụ nke dị na ala Kalaba ọ da arụ ọrụ nke dịkwu n'Onne o nweghị nke na-arụ ọrụ e mere enu e mere anị ife e ji mara Igbo wụ mgbere afịa o nwee ka i siri tụọ afịa o jee bere na Lagos bido Lagos wee ruo Ọnịcha kọstọm nọ n'ụzọ opekata mpe iri atọ 30 pati ị ya-akwụchacha ha ụgwọ ị kwụkata ụgwọ kọstọm kwụchacha ọkwa ngwa ahịa i cleara na wharf wee vuru n'ala kwụcha ụgwọ niile ebe ịfọta na paakị ya gị ịkpaso ohere wee butuo ngwa ahịa niile iji na ka a na-achọ i si n'ebe e vutuchaa ya na na-agbagharị gị iji aka gị vugobe moto ji eje okwu mbọchị natara na igbo were abalị ịtọ wee nataruo mgbe afụ a na-ekwu ngwa afịa ọ ka dị mma ka njọ ma ọ bụrụ ife mmebi igbo be anyị na eziokwu kwene ha na awa na aba ka m jụkene ụnụ olee mgbe e si achị anyị ọrụ ya ka mma ana m ekwu na ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo gboo ma ndị gọvanọ ma ndị sinetọ ma ndị House of Rep rukwe na kansịlọ ha ncha enweghị nke bụ ezigbo mmadụ n'eziokwu maka ba bụrụ ezigbo mmadụ o nweghị ife ọzọ ihe eme gọọmenti ekweghị ekwe ịgbahapụ Nnamdi Kanu maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra ife ọ na-ayọ na-ayọ n'ele nwa Naijiria si dị na ọ dịzighị mma na ya chọrọ nwere onwe ya ọkwa eziokwu ụfọdụ ekweghị ekwe ụfọdụ kwere ekwe ọha na eze wepụta restructuring erie ara onye ma ma enyegwo va ego maka ada ekwuzi okwu ya restructuring anakpugo sọmit e mere na Nike Lake họteelụ na Enugu emetere ihe gịnị gọvanọ anị Igbo niile bịazara nya ma ife ndị Niger Delta bịakwuru ya ndị South South were bịa emetere gịnị fa ncha niile okwu azụ mgbe e mere akpa niile kpacha ekecha na mgbe bụrụ na obi ndị asọbụrụ aka okwu igbo ijebekwa ele ahụ ka igbo si wee sie ike o nwere mgbe e kwuru na a na-ekwusi ike na-enyegwo kọntraktị ụzọ a n'Igbo mgbe gboo awọdụ ga Enugu Ọnịcha expressway awọdụ ta awọdụ gharịkwakwa ego ahụ ejiri wọdụ ya ọ dara mmanụ onye e nyere ego rie ndị na-achị anyị o nwe onye ya-ajụ ajụjụ Enugu Port Harcourt Express Port Harcourt Express arụọ ọkara ọkara adịrị jee n'Aba ana m ajụ ndị ahụ nọ n'Abịa steeti onye Abịa nọ na sineti ọ dara mmanụ House of Rep nọ n'Abịa dara ha mmanụ gọvanọ na-achị Abịa fa ncha ọ dara mmanụ o nwe ka i si eru Aba ezi agaghị nye chacha ife onunu moto na-erikpu ịbacha n'ana binite gear emebie injin agba ọkụ fa ncha ṅụrụ mmiri ọkwa ife mere eme n'anị Igbo be anyị wee na-ajụ ndị be anyị ndị nwa na-anọchite anya anyị kwune na eziokwu ka obodo mara ndị bụ ndị ife nwa ka na-eme ụlọ be ndị ọcha mbido ka ọ ka bidoro o nwere onye nke bụ foreign affairs minista o jere ebe o jere be ndị ọcha mgbajara ruo ya ahụ akụbakwa na akụbakwa okwe maka na nwata jara aka na ya ya-eti okenye ọkpọ o tiri o tihe o tigokweni nke mgbe tibegoro etiriwe onyinye n'isi onye ọbụla sị na ya nọchi anya ndị Igbo o nwekwe ka i si kwadobe ije obodo oyibo ị kwado ịnara ụra oge na-adịghị anya ọgbaratakwa n'ala Igbo be anyị n'eziokwu maka gịnị e kwuru na ọ na-eme o ju nkịta anya ọ taa onye nwe ya na o te aka o ji wee dị njọ ndị Igbo na ọ ya-adịrị anyị na mma i je anọchite anya anyị kwube okwu ji emetụ Igbo ọ bụzi na ị nara ego i je zuoro onwe gị ike kedu ife kpatara na o nwe seaport na-arụ ọrụ na be anyị ụzọ agaghị aga